ya igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu o nwerọ ife ọzọ anyị bụrọ iji wee kọwaa maka research methodology o nwerọ ife anyị bu n'obi wee bịa n'ụbọchị taa na-abụrọ ka anyị mee ka ụmụaka anyị ndị na-agụ akwụkwọ na universities maọbụ ndị ka na-ebidokwa na secondary school wee mee gịnị were igbo na- na-aghọta na-ama ife ụfọdụ afa m bụ dr emmanuel nweke ọkafọ nke e ji mazị abụ wee malụ ife anyị bịara tata bụ ka anyị wee kụziere unu research methodology were asụsụ igbo wee kụzie nya ọ nya bụ ife anyị bịara maka na a sịrị na nwere ka mkpịsị aka ara nha mana e ji na-ewecha anyị nke a ka anyị nwere and nke anwa anyị nwere ka anyị were ya wee na-aga maka na nkụ dị na mba na-eyere mba nri asụsụ igbo ka anyị were na-agaba ọ nya ka anyị bịara n'ụbọchị nke tata igbo ekene m unu Okay, so um, today we are here to talk about research methodology. And uh, this research methodology, we will be trying to use Igbo language. Ife anyị ji wee chọọ ime ya n'Igbo language bụ ka ndị na-aghọtasịrọ ya ma a na-asụ oke oyibo anụwa ghọta ya ọfụma. maka na research method anyị ncha nọ na be anyị anyị nwa bụ ndị Igbo nwelụ asụsụ anyị ji wee to asụsụ nne na nna anyị ji wee kụziri anyị ife ọ na-adị na-esi ụfọdụ ọ na-esili ụfọdụ ike ma anyị na-asụ oke oyibo anụwa mana anyị agaghị agbanarịrị oyibo na ọ bịago bụ na ọ bịago mana asị m ka m wepụta ụbọchị taa ka anyị wee nwee ike iji wee na-akọwara ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ebe dị iche iche ma ndị nọ na university mahadum ma ndị nọ na secondary school ebe ọbụla ebe onye nọ ka o wee nwee ike ịga na-aghọta ife ụfọdụ n'asụsụ nke anyị nwa bụ ndị Igbo ọ nya ka anyị bịa n'ụbọchị tata ya bụ na a bịa na research methodology ife izizi a na-enebe anya a na-ekwu maka ya oge ụfọdụ na-abụ ọ bụrụ na ị chọrọ ime ife kedu ife ị chọrọ imenụ kedu ife ị chọrọ imenụ ọ nya ka a na-akpọ ụfọdụ na-akpọ ya eh, written thesis em, dissertation proposals project proposals ọ bụrụ na ị nọ na university wee nọ na final year ndị nkụzi wee sị gị or your dean or your supervisor wee sị gị nyegodi proposal ife i bu n'uche ife ọ bịa bụ ife ị chọrọ idenụ ife ị chọrọ ịkọwa Ọ nya nwa bụ ife izizi ụfọdụ na-eneba anya tupu e wee gaba n'ebe afụ a na-aga. Ya ka a na-akpọ research proposal. Kedu ife ị chọrọ? Maka ka ị na-agụ akwụkwọ na-agụ na-achịkọta from your 100 levels, eh, 200 level, 300 level, 400 level, or year 1, year 2, year 3, year 4. O nwere oge ahụ bụ e luzie a sị gị na ị kwesịrị ide project which means na o nwere ife i bu n'obi academically ị chọ ime contribution ị chọrọ inye ndị ụwa oge anwa ka a ya-ajụzi gị ngị weta ife i ji ife ị na-eche maka na ọ nwere ife dị gị n'obi i ji wee chọọ i ji na-agụ akwụkwọ ahụ ọ nwere ife dị gị n'obi ọ bụ ya bụ ife ka ị chọrọ ime ka ndị nọ na academic malụ o nwere idea o nwere ife ị chọ igosi ọ nya ka a na-akpọ proposal When you have chosen your topic, you are expected to write a research proposal. Yes. I wetara na topic ị kwesịzịrị ị na-eche kedu ife ọ bụ ka ị chọrọ ide maka anyị bụ ndị Igbo i nwere ike ọ bụ na ị chọrọ ide maka ilo i nwere ike ọ bụ na ị chọrọ ide maka ụmụada e nwere ike ọ bụ na ị chọrọ ide maka ndị nne na nna e nwere ike ọ bụ na ị chọrọ ide maka marriage alụmdi na nwunye i nwekwa ike ọ bụ na ị chọrọ ide maka biafra ngị nwa bụ onye igbo na ife ị na-anụ maka biafra anụ nwa akarịgo akarị na kịta ka i degodu ife maka ya mana before e debe mmụ onye nwerere ife bụ isiokwu gị ọ isiokwu anwa ka ha bụ i neziela anya wee bido wee debezie wee wepụtaba ife ị ya-eji wee mee ife a na-akpọ proposal this is the statement of what you plan to do you have to convince the reader that it is worth doing and you know how it can be done. You see that? Proposal bụ ife anwa dị gị n'obi na-anụ gị ọkụ n'obi ị chọrọ igosi na ị chọrọ ise- i- isell out the idea ị chọ ka onye ọbụla malụ ife na-anụ gị ọkụ n'obi a ya-asị gị ụfọdụ na-eme business oge ụfọdụ a sị gị weta business plan

The academic research proposal consists of the following sections. Of course, ọ nwere ife niile a na- a na-eme eme nwere usoro e si eme ya nke izizi ekwugo m ya mbụ research topic kedu ife kpanitelụ gị the topic must be clear and precise ife nke a pụtara bụ na topic ọbụla ị ya-eweta ya onye ọbụla nere anya amago ife i bu n'obi Supervisor gị sị gị okay na ị chọrọ ide ife a, ngwa submit elie topic. Bụgodu mgbe ahụ ị na-agụ akwụkwọ niile a, ị kwesịrị ịchịkọta onwe gị ọnụ mara ife i bu n'obi. Ọ bụ ya ka ị chọrọ idenụ. And ife ahụ i bu n'obi, ọ ya adịrịrị very clear and very precise. So topic. When it is read, it can easily and immediately show what exactly you have in mind. It does not matter whether the topic is short or long. Na na ọ dị ogologo abụrọ ife a na-ekwu ọ na ọ dị obere abụrọ ife a na-ekwu nọ na onye ọbụla fụ topic gị na ọ fụgo ife ị chọrọ idenụ chọzịa ịgụ ya and ife ọbụla ị kwesịrị ikwu ebe a- ebe ebe- ebe ahụ ya adịrịrị meaningful onye ọbụla chọrọ na topic gị anya oo ọ ya dị very very int- interested in it and the topic gị ya ya oye ka o si kwesị ọ nya bụ na o ji adị mma na ị nwetara na topic i nebezie i nedezie topic gị anwa anya wee weziere ya wee buildzie up your proposal wee package nya ọfụma wee wegalụ ndị department gị wee wegalụ ya supervisor so dịka anyị esi wee malụ ife ịbụọ gba- gbadosiri ike ma ọ bụ na ị bịazịa na proposal n'ime proposal anwa i wetago topic ife ọzọ ị ya ajụzi onwe gị ọ dị ife a ndị oyibo na-akpọ about three what and h ụfọdụ nwekwa ike mee ya 3w and 1h ụfọdụ nwere ike mee 4w and 1h nke ife nke a pụta ife ọ pụtara na ebe ị na-ede maka that your background ka ife menyute gị menyute gị na mmụọ i ji wee chọọ ide ife ahụ ị na-ede ọ dị very very important ya ka a na-akpọ background and significance of the research ife ahụ menyute gị na mmụọ i ji wee dee ife ife ahụ ị chọrọ idenụ o nwee ife kpanyite gị what is that o nwee ife ị gụgasịrị i ji wee nwee ike ịsị ka i debe that ife ahụ ị na-ede kedu ife dị ife ahụ ọzọkwa bụ kedu ife Ọ bịa ka ị na-ele anya wee sị na iwu bụ na ị ya ede ife ahụ ị chọrọ idenụ. Kedu ka ị ya esi wee nweta answer? Kedu ka ị ya esi wee nweta the result? Ya ka a na-akpọ nke a na-akpọ how. Okay. Background and significance of the research is the answer

akademik abụrọ ịnọkata ịgbara emewe ife sọ gị ife anwa kpanyite gị ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ ndị ọzọ wee nwee ike ịchịkọta ife anwa bụ gị n'obi o nwego ndị dee ife anwa ị na-achọ ikwu maka ya ndị a dere ife ahụ ị na-akwụchi ikwu maka ị kwesịrị ịgụ ya maka ịgụ maka fa wee nwezie ike isi n'ebe ahụ wee chọpụta nke ngị nwa kwesịrị ike ime nwere ike ide ọ ya ka ba ji akpọ ya akademik

In this case, you must state that it is the topic of a new vision, then state what contribution it might add to the field of knowledge. You see that? Ya ka e ji wee sị ka anyị kọwaa ife anụnwa n'Igbo maka ụmụ akwụkwọ ndị na-awọtasịrọ. Ọ bụrọ ịnọkata ị sị na ị na-ede ife, ị machapụta debe ife mba ọ bụrọ ya. Ife ahụ ị na-ede dịtọ na ịbụ nwata akwụkwọ, ị kwesịrị inwe akwụkwọ ị gụrụ. Ka m nye unu example. Ị nọkatara kịta anụnwa chọọ ide maka Biafra. Maka ndị Igbo na-ekwu okwu maka Biafra inwere onwe, ọ magburu onwe ya ọ bụrụ tọpik then ị bịazi i kwesịrị ije check ndị kwuru okwu maka Biafra i kwesịrị ịgụ akwụkwọ Ojukwu dee maka Biafra ị gụsịa ya i debe mara ife o kwuru n'ebe anwa ka o si wee kwu ya mara ife ọ kọwara n'ebe anwa ka o si wee kọwa ya ị gakwa jekwuru nke nwoke nke a na-akpọkwa Uwazuruike Kedụ ife o kwuru maka Biafra? Kedụ ife ọ kọọ maka Biafra? Kedụ ka o si wee kwu ya? Kedụ ka o si wee kọọ ya bụ ife? Ị nekwe Nnamdi Kanu, kedụ ife o kwuru maka Biafra? Kedụ ife ọ kọwa maka Biafra? Kedụ ka o si kọwa? Ụmụ ife niile a ndị a degasịrị, ọ ya ka o ji wee bụrụ na topik ọbụla i bunyite, ọ ya-enwego ndị mere ife maka ya bụ topik, i je gụgodo ndị a wee mazialụ ka fa si wee tackle that particular Topic, I wee nwee ike ịmazi etu ngịnwa kwesịrị ike iji wee takụlụ nke gị wee adịzie ife anwa dị iche bụ ife menyite gị na mmụọ i ji wee chọọ ide maka na ị nwere ike ịpụta dee na academic writing ọ dịrọ nkọ ịpụta i dee maka biafra ka ọ sọsọ etu ojukwu si wee kwu maka biafra maka na ndị kwu maka biafra erigo nne and ọ dịrọ nkọ ịpụta i kwuo maka um, uwazuruike kwue ka sọsọ uwazuruike si uga mba etu a ka ọ dịkwa nke Nnamdị Kanu mba o nwere ndị kwu maka Biafra eji m mmadụ ịtọ anụnwa wee nye ezampụl ya ka a na-akpọ na akademik research ya-enwerịrị background ife menyitelu gị na mmụọ and ife kpatara o ji wee dị mkpa i ji wee chọọ ide ya that is what was significance kedu uru ọ bara ọ bụrọ ịnọkata i debe ife ọ na-enwerọ onye ya-alike ịgụnụ how the topic concerns ideas and theories you see that topic ahụ ị wetara background ahụ meyite gị na mmụọ ife ahụ meyite gị na mmụọ i ji wee chọọ ide project wee submitele ya supervisor o nwego ndị ebe ọ bụ na o nwego ndị dere ya o nwego theories ife e kwugasị maka ya nke anwa ị chọrọ ide na topic kedu ka fa abụọ si wee kedu ka where are the linkages kedu ka o si wee bata nke gị na nke fanwa how the theories and concepts are explained ịpụta na ị ya akọwala ife dịbuni before just like etu m si wee kwubu before i weziela ife anwa dịbu before i wee tinyezie na nke ọfụ na-abịanụ arguments evidences may be raised ojukwu kwuru ife dị etu a nee ka o si wee kwu ya negodo argument o raise na ife o find out Nnamdi Kanu kwuru ife dị etu a maka Biafra. Negodu ka o si kwu ya na argument o raise na ife I found out. Uwazuruike kwuru maka Biafra. Negodu ka o si kwu ya na argument o raise na ife I found- na ife o find maka Biafra. Ị chịkọtasị ife niile a ọnụ, i weta evidence, weta quote ebe anwa fa kwuru ya, i wee wekọrọ ya wee na-aga Nweke sịrị na ezi anụnwa dị etu a. Nwoye sịrị na ezi a dị etu a. Nwafọ sịrị na ezi a dị etu a. Nwankwọ sị na ezi a dị etu a. Ife niile a bụ uche onye uche onye adịghị ya njọ dịka anyị si ekwu n'ala Igbo. Mana ngịnwa bụzi onye na-eme research, ị ya agụsị ife niile fa kwuru, mara ka fa si wee kwu ya, ụdị fa si wee kwu ya, wee were ya wee gabazie, wee tinyezie nke gị anwa. bụ ife kpanyitere gị i ji wee chọọ ime ya bụ ife has the topic been covered by others or not ife ahụ ị chọrọ ide na o nwego ndị kwuru ya before dịka m si kwubu if it has been done by others before which aspect has been done it must be shown by the candidate that her or his research is new and first-hand contribution which has never been investigated by others in the same way you see that ọnụ dịka ife ahụ kwuru before nye example ka m ji ife gbasara topic biafra wee kwube na ojukwu ekwugo maka topic biafra kedu ka o si kwu ya kedu ife kpatara o ji wee kwu ya kedu ka o si wee mee mgbe o kwuru ya kedu gasị ife dị na mm, nke nyanwa i wee bagakwa na nke ụwazulike negodu mgbe ụwazulike batara nee ka o si mee ife biafra kedu ka o si wee mee ya? kedu ife kpatara o jiri wee weta ya Kedụ ife ọ megasịrị dị mma na nke ọ na-adịrọ mma? Ị bịakwa na Nnamdi Kanu, kedụ ife o melụ? Kedụ ka o si wee mee? Ị chịkọtasị ife niile anwa, ị nyosizie anya, i wee wepụtazie, i wee butezie nke gị. Maka na i nee anya fụ ka fa si wee mee nke fa. Mana o nwere ebe fa na-emetasịrọ ọfụma, ọ ebe anwazi Ka ife ahụ ị chọrọ ide, ya bụ mkpa the significance of your research because na background maka topic dị etu a na o nwego ndị kpatụrụ ya aka katama na fa kpatụrụ ya aka bụ eziokwu mana ọ nwesịrị ife ka ụkwanụ fa na-akpatụsịrọ aka ọ nyanwa bụ ife ahụ o ji wee iji wee bu- bu- bupụtazie nke gị ka nke gị ahụ i bupụtara wee nwee ike ịkọwa ife anwa fa na-akpatụrọ aka ọ nyanwa bụ background and significance of research a bịakwa na nke ịtọ anyị ya akọ maka thesis statement and research questions get straight to the point ị ma na i je oge ụfọdụ e jide ndị mmadụ a sị gị jee na police ga makea statement ị na-afụ ehe etu a ka ọ bụkwa ife a na academic ife a na-ede ede kedu statement gị na ụmụada na-emeta obodo ọma nyanwa bụ your statement i wee wezielu statement a wee bịa dozie ife ị kwesịrị ịkọwa na ife ị na-ede na your project or na your thesis or na your dissertation ị nwere ike ịjụ question ka a na-akpọ question research questions i mean research objectives o nwere ife i bu n'obi wee debe n'ife I listisịa ife i bu n'obi wee debe ife. Ife ahụ i bu n'obi wee debe ife ahụ ị chọrọ ide, ọ nya ka a na-akpọ objective. Kedụ ife ị chọrọ ime achieve? Kedụ ife kpatụrụ gị? O nwere ndị debugo ife ụfọdụ dị ka m si wee kwu ehe ofu okwu a m kwukwara na mgbe mgbe izizi preceding relevant researchers ụfọdụ na-akpọ literature review anyị enebe ya anya ọfụma ọfụma mgbe oge ruru maka nke ndị a mana ka o si wee dị, asị m nọọ ka m kpatụ ya aka ka anyị na-adịkwa nkwadebe na ife anyị ya enebe anya na this our class and o nwere ife ọzọ dịkwu mkpa definition of the terms used in the research yes mmadụ nwere ike sị gị blessing mana ife o meanụrụ na blessing abụrọ ife nke nwe meanụrụ nke ahụ ị ma mmadụ nwere ike sị gị religion mana ife o meanụrụ na religion abụrọ nke ahụ ị meanụrụ mmadụ nwere ike sị gị spirituality mana spirituality etu o si ghọta spirituality abụrọ nke ahụ ị na-eche ya ka o ji adị mkpa na academic research eh, project thesis dissertation in whichever way it forms na onye anwa na-ede ya kwesịrị ịkọwa Okwu ọ bụla gbagojuru anya ebe anwa ka e wee mara ebe ọ na-aga. O nwere ike ọ sị gị man, what does it mean by a man? In the research, in his paper, o nwere ike ọ sị gị woman, what does it mean by a woman? Of course, anyị ma na ife niile a nwere general understanding mana oge ụfọdụ to avoid confusion o nwere terminologies ọ na-abụ i je use ya i kwesị ịkọwa kedu ife ị mean na that terminology na this your paper You say environment. What do you understand by environment? What's the meaning of that environment? By the way, let's, for example, nke m m- m kwubu before, ana m ekwu maka Biafra. Ka ebi- What is Biafra? What do you mean by that? Do you mean a nation or do you mean afa mmadụ? You mean Biafra as ndị obodo ka you mean afa mmadụ? Ya ka o ji adị mma na term ọbụla a na-akọwa ya ka o si kwesị. Mana ife ọbụla a na-ede ede, anyị ka ya agaba. Ife niile a na-ekwu kịta bụ ife anyị ya-emetụsị aka in details in research methodology. Mana anyị na-akọwa ya n'Igbo na-akọwa ya n'oyibo maka na anyị ya sịrọ ka anyị na-akọwana n'oyibo maka na oyibo abịago na ọ bịalụ bụ na ọ bịago mana ọ bụrọzi ọ bịa ka anyị tụfuzie nke anyị ya ka m ji wee sị na tata nekwa research limitations research limitations is part of the proposal ị nwere ike ịkọwa kedu ife ebe ị ya na-emetụrụ aka ọ bụ na ị chọọ ịkọwa maka igbo okay na ị chọọ ịkọwa maka igbo mana ebe ị chọọ imetụ aka bụ na igbo spirituality or maybe na ị na-ede akwụkwọ wee na-ede maka Nigeria topic gị na-akọwa maka nigerian education ị bịazịa limit zie nya to Nigerian education primary schools maka na Nigerian educational system riri nne ị nwere ike bịa tinye na primary school ị nwekwara ike gaa further not just primary school ị nwere ike sị na primary one that is ife a na-ekwu maka research limitations o nwere ife ị kwesịrị imenụ mana ị ya-emenwurọ ya due to na efe adịrọlụ gị o nwere ife ị chọrọ imenụ maka ị ya-emenwurọ ya maka na o nwere ọ bụrụ higher research a kpọọ nya grant na ife ndị ọzọ ị bịakwa na research methodology kedu ife i ji wee nweta your result that is the point Or is it qualitative analysis or quantitative analysis? Ị ga na library ga gụọ akwụkwọ ebe ndị mmadụ degasịrị wee nwee ike iji ife anwa fa delụ wee kwuo okwu ka ị gaalụ je jụba ndị mmadụ ajụjụ ebe dịgasị iche iche kedu method ị use wee nweta your answer ọ nya nwa ka a na-akpọ research methodology i nekwa anya Chapter Outline of Research, ọ na-enyekwa aka oge ụfọdụ etu i si wee outline ife ị na-ede. Then references, anyị ya-akọwasị ife niile a n'uju mgbe oge luru. eji m n'aka na onye ọbụla anyị na-eso this class ka anyị kpa- anyị mepere ọfụụ maka na o metụtara anyị n'obi ka anyị were asụsụ anyị bụ asụsụ ndị igbo wee na-akọwakwa n'ife ụfọdụ nke anyị nwere ike anyị na-akọwakwa anyị na-amụta because na ife anyị bịara ebe a nụwa bụ ka anyị mụta that is why ife ụfọdụ m na-akụzi ọkwa m na-akụzi ngwa wee nwee ike ịma na ọ bụrụ na m masịrị o nwekwa igbo ụfọdụ igbo anyị ji wee bịa nwere general igbo mana nke anyị nwere ike ka anyị nwere ike mana achọrọ m ka ọ masị na ụmụaka anyị ndị igbo na universities are not left out because some of them are finding it difficult to get to understand certain things in english O so n'ife anyị ji wee sị ka anyị chịkọta ya ọnụ na-akọwa n'ebe a, enye ndị ebe a, enye ndị ebe a. Thank you.